aa kalata inachoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani achimwene muli bwanji kodi tsiku la lero Ifetu abele anu kuno kwanu ku Nyasaland ayi ndithu moyo tikusuntha basi masiku pang'ono ndi pang'ono akutha ndithu. Kuno kwanu ku Sizinthera zinthu zake zikuyendabe ndithu pang'ono pang'ono. Zina zikakanika timavomelezanso kuti aah izi zatilaka basi. Nanga titani? Pena pake kumachita makani, kulephera kuvomereza kuti zina zake zalakwika, kumapangitsa anthu ena ake kufika pofunafuna adziphe kuti basi kuli bwino angosiyana nazo za m'dziko lapansi. Ukanika kuvomereza, akuti aah yayi apa maluzi anding'amba nthiti ngati mmbulu. Ukanika kuvomereza kuti ndinkafunitsitsa nditapanga izi koma nyengo sikundilola, kenaka munthu chifukwa chokana kuvomereza ndiye kumangoonda thupi kumangotha lokha, matenda a m'malingaliro kuyamba pomwepo, gwero lake, kusafuna kuvomereza kuti zandivuta, komabe ndili ndi moyo, ndipo ndikhoza tsiku lina kudzadzukanso. Kwanu kuno kwa Chaferamthengo kukuchitika zinthu zambiri amwene. Muliri uja wa kolera ndiye ee ayi ndithu. Wafika posauzana, ngati mmene ndakambila muja achimwene. Watisautsa koopsa amwene, kufika pomamwalira anthu oposa wani sauzande chifukwa cha muliri ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, nkhani yolilitsa. Makamaka anthu kumamwalira pamene nthawi yoti anthu akanatha kulandira katemera ndi kutetezedwa inalipo. Ndi nkhani inanso yosakhala bwino ndisaname. Nkhani ya muliri wa kolera ili mkamwa, ndangokumbukira zimene Onyasi wachitanso ulendo uno. Kunenatu moona mtima Onyasi pena pake zochitika zake aah zumakhala zopseza mtima ndisaname ayi. Ngati ukumbukira bwino lomwe achimwene paja Onyasi m'mbuyomonso nthawi ya mulili wa kolona ankayenda khomo ndi khomo kumanka nafalitsa nkhani za bodza ayi musalole kuti akubayeni katemera wa kolona hey anthu akabayidwa katemera ameneyu makutu akumatuluka mfunoyi kulendewera Komanso akabayidwa katemera ameneyu wa corona ndiye kuti basi sadzaberekanso komanso afa pasanapite zaka ziwiri. Kunena moona mtima nthawi imene ija Onyasi ankandilapula amoto kwabasi kufikira kuti ndakakumana naye ulendo wina ndikadachita kutola gulumwa kumugenda nalo kwinaku ndikuzazira kuti Onyasi ndiwe munthu wachabe kwabasi, munthu ofuna anthu ambiri apululuke ndi ludzu mwendo uli m'madzi. Pano ife amene tidabayitsa katemera wa korona ndife pano. Makutu athu sadasololekebe ngati mmene Onyasi ankafalitsira. Mfuno zathu sizidatalikebe ngati mmene ankakambira Onyasi. Tunena pano, mwanje wa dawuni malaya athina, mapasa ali mmanja, abereka bwinobwinonso osati zija ankakhula Onyasi zija kuti ayi simudzathatu kuberekansoyi! Onyasi munthu wachabe kwambiri. Ndikudziwa mwina mwake mukudzifunsa kuti kodi obwande leroli nkhani ya onyasi yabweranso bwanji? Eish! Eti onyasi ndi anzake ena basi eti kututana miyala yawo m'manja akuti ukagenda kuchipatala ukaswa zonse kumeneko. Akuti chipatala akumapha anthu kunamizira kuti ndi kolera. Ine nditamva zimenezi ndinapsya nazo mtima kwabasi. Ndinalakalaka ndidakamupeza onyasi ndiye kuti ndikadamugwira pakhosi kumumenya tiabwande tingapo. Mmene amwene mliri wa kolera wavutiramu! Ndi chibwanatu chachikulu koma kuti anthu adzipitirizabe kufalitsa mauthenga abodza amene akhoza kupangitsa anthu enaake kuti asakapeze thandizo lachipatala. Achimwene, kolera amapha m'maola awiri okha. Si wachibwana ayi. Si wosewera naye ayi. Koma ndithu enaake ochuluka nzeru mpakana kumakatenga ndithu odwala kuti ayi, ife wodwalayu tikumutenga basi tupita naye kunyumba, zinazo zikaoneka komweko, kunyumbako, kuli bwino tidzikakhala naye kunyumba basi. Koma zoona? maganizo awo onyasi ombwambwana kwabasi ayi akufuna kuti amenewa adzitipha achipatalawa mm, aonyasi inu zona lero ndi lero ana athu omwe amene tidaphunzitsa tokha sukulu ya zachipatala angangodzuka basi kuti tiyeni naonera bwande wati akung'onthe tiwaphe abale athu aja kodi chimene chingawakondoletse ana athu omwe kuti akulira m' nyumba zathu zomwe kuti adzitipha ndi chiyani Imfa yathu ingawapindulire chani ana athu omwe amene akula tikuwaona? Komanso izi zomati zinthu zikasokonekera ndiye kukagenda kukaswa zinthu, pena pake mpakana kuotcha kumene, timayenera kuganiza kawiri katatu tisanachite. Nanga taonani Onyasi ndi anzake atsogolera mudzi onse kuotcha chipatala choti chimawathandizanso iwo omwe. Pano kudwala anthu litsipa kumasowa kolowera nalo, chipatala anatentha. Pali chanzeru pamenepa? tikanasintha koma maganizidwe, zinazi zimakhala zochititsa manyazi kuti kodi ino ndiye tikufuna chiyani? Galimoto ya mapholisa kubwera kudzakhazikitsa bata nayonso kuitenthanso moto angadzayambe kuzolowera? Mapeto ake chitetezo chikasokonekera kumasowa nazo kolowera nkhani zathu tidaononga tokha ofesi ya mapholisa. Kaya zawo zimenezo. Komabe chinthu chimodzi chimene ndachiona achimwene mu zonsezi ndi choti anthu ambiri kuno kwathu kwa Chafera Mthengo alibe zochita zenizeni zogwirika achimwene. N'chifukwa chake akumapezeka akupanga zinthu zimene akupangazi. Tili ndi anthu ambiri amene akangomva kuti kwina kwake kukuchitika zipolowe amangopezerapo mwayi kuti mwina mwake akhoza kukapeza china chake chochita chifukwa alibe chochitacho. Zomangodandaulitsa kuti mwina mwake malonjezano aja a ntchito wani miliyoni aja akumananso ndi nkhani za ndale ndipo tsopano chidwi chija chachokanso pamene paja chapita tsopano mmasankho a mchaka cha 2025. Koma ganizo lopanga ntchito wani miliyoni kwathu kuno linali ganizo labwino koopsa ndithu. Izi. zikumachitika panozi bwezi zachepa amwene. Anthu akumatha kudzuka mam'mawa ndithu tsiku lonse kumakaonera chithalakitala chokonza msewo gulu lonse kukakhala maso yoo pomwepo kumaonera chikugudubuza miyala kumatenga apa kuponya penapa. Kodi gulu ngati limeneli kungomva kuti ukuti uku anthu akufuna kugenda chipatala mwati silipita? Njira zopangira ntchito wani miliyoni zilipo zochuluka kwabasi achimwene. Mnyamata uja wa chamba uja wakhala akumaonetsera poyera kuti ndizotheka anthu kuwaphunzitsa ndikumadziyimira paokha. Kumapanga chewula, kaya kupanga tomato ofinya finya nkumamuika m'botolo, ndizotheka kupanga sopo ochapira, kaya osambira patokha, N'zotheka kufinya mafuta ophikira kuchokera ku mipendadzuwa imene timalimayi n'kumangoisiya kuti idzipenda dzuwa kumasowa nayo kolowera. Mafuta a nsatsi omwewa si mmene amayendera malonda ayi. N'zotheka kuwapatsa anthu upangiri ndi kumawayenga mochuluka. Koma pepani wawa, Kunoko chinthu chimene chavuta kwambiri ni ndale basi. Aliyense akumapanga za mu chaka cha 2025. Maloto onse aja tawafotsera. Zoti magogo athu okalamba aja adzilandira kangachepe ngati mmene idalonjezedwera muja, ayi ndithu aa iwe iwalani amwene. Anthu sakupanganso za manifesito. Anthu tsopano ndale ndi zimene zamanga nthenje. Lero, anthu opanda chochita chenicheni chowoneka achuluka kwambiri. Mwa njira a Onyasi ndi ochuluka ndi amene akunka nayenda kumanena kuti ayi za katemera wa kolera musalandire, amenewo akufuna atiphe komanso ndi za satanic. Hmm, a Onyasi inu, mwakulira akatemera omwewo kuyambira muli ana. Kodi kukuphaniko adaleka kukuphani muli anamo bwanji? Akakupheni lero a Onyasi inu! ayi kolera wake uti hey, achita kumulenga inu kolera anayamba lero ndi chani cha kolera chimene sitikuchidziwa ndi chifukwatu ndikumakwiya naye Onyasi achimwene kulakalaka ntamupeza ndimupatsa chimbama mwana woyipa moyo ameneyo ngati anyamata a haziwelo wa umphawi ndatukwana ngati ine

life m'bale wanga life ndi nchoncho long live ubwande
ata ine wano kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta kunyasalande sungamvetse